alhamdulillah suma alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barika da ala min y'a bi don yira ne ni aw kɛnɛ na eh, n ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ aw bɛɛ ye dan tɛ foli min na surtout maa o maa bɛ yen min ko ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na kɔfɛ maa o maa bɛ yen k'i abɔnenen don an bɛ dugawu kɛ aw ye aw yɛrɛ ka dugawu kɛ anw ye ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw ye ala ka ne ni aw dɛmɛ ala k'an kunnandiya ala ka si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di ne ni aw ma ala k'o k'a ka alaya yɛrɛ bonya kosɔn alikuranɛ yɛrɛ barika kama sɔla rasul aw ka garibukɛ o ni aw denkɛ o n'aw balimakɛ n'o ye abubakar sidik ka bɔ mali la bamakɔ commune trois an sigiyɔrɔ bɛnnen don samɛ zirakɔrɔ ma zirakɔrɔ an sigiyɔrɔ bɛnnen don zirakɔrɔ ma ni ala sɔnna ma mun b'a la k'abonné video in kan an ka foli bɛ aw ye mun b'a la k'an suivre an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw bɛɛ dan tɛ foli min na fɛn o fɛn bɛ n'i bɛ silamɛya la mɔgɔ min bɛ n'i tugulen don alikuranɛ de kɔ n'o ye alikuranɛ sanuman ye sabu tɔn bolofaraw cayara tɔn bolofaraw cayara donc an kɔni ka tɔn kɔni n'o ye sidiki la vérité maa o maa bɛ yen k'i b'a tɔn na an ka foli b'aw bɛɛ ye sabu an tugulen don alikuranɛ de kɔ an tugulen don alikuranɛ de kɔ donc an tɛ tɔn ko la bi an t'a la sini gurupu de don maa mun bɛ ni an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka jɛkulu min sigi n'o ye sidiki la vérité a tɔn ɲɛmɔgɔya ni ala sɔnna ma o dira n ma o ma kɛ n ka cɛya ye o ma kɛ ni n ka kodɔn ye o ma kɛ ni n ka kalan ye u y'o kɛ ala yɛrɛ jati kosɔn sabu maa o maa bɛ yen ko aw farala ɲɔgɔn kan ko ɲɛmɔgɔ tɛ aw la a k'a dɔn k'a fɔ ko sitanɛ ye aw ka ɲɛmɔgɔ de ye o de kama u ye ɲɛmɔgɔya in ta u y'a di yan sabu ne n'a ka kan de o de la u y'a ta k'a di yan donc an ka foli bɛ an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ye maa mun bɛ yen ni min sɔnna ka ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan ya rasulullah maa o maa y'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'i tugulen don alikuranɛ kɔ i ma don silamɛya la parti ko kama i ma don silamɛya la munafigiya kama i ma don silamɛya la ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn lebu kama fiyewu i k'a dɔn k'a fɔ i sen bɛ anw ka tɔn in na anw kɔni tugulen don ala ka alikuranɛ de kɔ ni kuranɛ y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ ni kira muhamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ tɔn in sigi kun fanba o ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabu an bɛɛ de ye kelen ye n'a fɔra ko silamɛ kɔni an bɛɛ de ye kelen ye n'aw tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ ka ban n'o tɛ an bɛɛ de ye kelen ye bon o kɔfɛ o don ko an y'an ka walanda bila yɔrɔ min na inshallah an bɛna ta yen nɔ an y'a bila walanda wolonfilanan na bi an bɛna ta yen nɔ bi ta in ye walanda seeginnan inshallah an b'a fɔ aw bɛɛ ye bɛɛ k'i abɔne ka video partager balimaw ni sinjiw ye ni ala sɔnna ma an bɛ tako seeginnan na nin wagati in na inshallah n'i mago bɛ a tɔw la donc i bɛ dugumana lajɛ i b'a tɔw sɔrɔ ni ala sɔnna ma n'i mago bɛ video nin na dɔrɔn i bɛ abɔne walasa i bɛ se k'a tɔw sɔrɔ inshallah o don an y'a bila yɔrɔ min na ni ala sɔnna ma an bɛna ta yen seyidina ali karamallahu waja ale y'a kafirikɛ kunkolo tigɛ a kɛlen ka kafirikɛ in kunkolo tigɛ donc a sɔrɔla ka na ni bagan ninnu ye a y'a di bagangɛnna ninnu ma bagangɛnna ninnu olu ko ko seyidina ali karamallahu waja k'olu bɛ tugu seyidina ali kɔ ko ni seyidina ali y'u bila baara fɛn o fɛn na k'olu b'a kɛ seyidina ali ko k'ale mago tɛ kafiri ka dɛmɛ na fɔ n'u sɔnna ka tuubi ka don silamɛya la n'o kɛra ale n'u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la n'o tɛ k'a fɔ ko olu to kafiriya la donc ale tɛ dɛmɛ ɲini kafiri fɛ fiyewu depuis o kɛra o sɔrɔla ka fɔ ka seereya k'a fɔ ko ma fosi tɛ ala kelen kɔ muhamadu ye ala ka ciden ye u seere la u seereyala o la min na depuis o kɛra seyidina ali y'u labila o ko k'u bɛ taa ni baganw ye seyidina ali ko k'u ka taa bagangɛnnaw ka baganw d'u ma u kun bɛ karanga fɔlɔ yɛrɛ da la min kun ye karanga yɛrɛ karanga fɔlɔ wuran kun ye min ye o kun ye mutakimu ye ale tɔgɔ ye ko mutakimu mutakimu seyidina ali ko k'u ka taa bagan di mutakimu ma n'o ye karanga fɔlɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye k'u ka taa di o ma bagan gɛnnaw u y'a baganw gɛn u taara yen nɔ u donna karanga kɔnɔ yɔrɔ min na u taara fɔ mutakimu ɲɛna ko baganw filɛ nin ye ko n'i y'a ye bagan minɛna olu la donc ko dɔ de taara bagan ninnu minɛ kafiri dɔ ninnu na o kɛlɛɲɔgɔnw la mun ni olu tun bɛ kɛlɛ la min tun bira olu kan k'u ka baganw minɛ o la mutakimu y'i kan don bagan gɛnna ninnu ma bagan gɛnna min tun bɛ yen n'o kun y'u ka ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ kun ye ko janibal janibal janibal min filɛ nin ye mutakimu y'i kan don janibal ma ko yali ka aw kun b'a fɛ ka boli ni baganw de ye donc aw siranna an ka arabu maniw ka ɲankata ɲɛ o de kama aw seginna ni baganw ye janibal janibal ko mutakimu ma ko walahi ko funankɛni dɔ de y'olu sɔrɔ bagangɛnyɔrɔ la o nana don min na olu fɛ yen ka kɛ olu jatigi ye o de olu kɛra funankɛni jatigi ye n'o ye arabu de don arabu dɔ de don kamalen don ta k'o de filɛ nin ye ka taa bagan ninnu minɛ masakɛ kafiri na ka na ni u ye ka bagan di olu ma donc mutakimu ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di ko ale b'a dɔn pɛrɛn mutakimu ko k'ale b'a dɔn ko nin ye mɔgɔ min ye ko n'a y'a baganw minɛ ko walahi ko mɔgɔ si tɛ se ka bagan minɛ o la sabu ko u ma deli ka bagan minɛ fiyewu ko bagan delila ka sɔrɔ eh, janibal ko ko mutakimu ko mutakimu ko n'i y'a ye u baganw minɛna ko dunankɛ min nana olu fɛ yen arabukɛ donc k'o de taara u kɛlɛ ko depuis u y'a baganw minɛ k'u taara don kuluwo dɔ de kɔnɔ ko depuis o kɛra arabukɛ in taara i jɔ u da u da la ni npanmuru ye ni min bɔra a b'o gosi ni npan ye donc a y'i to la fo ka fo ka sɛfu yɛrɛ faga ka binkannikɛlaw ka sɛfu in faga donc o n'a nɔfɛ mɔgɔ caman k'olu bɛɛ faga donc ka sɔrɔ ka baganw gɛn ka na di olu ma aa mutakimu y'i kan don ko bon ko o arabukɛ min filɛ nin ye k'i b'a sɔrɔ u ka arabu maniw n'o y'u ka boli ye k'i b'a sɔrɔ u ka maa labɛnnen dɔ de don i b'a sɔrɔ u ka mɔgɔ labɛnnen dɔ de don k'o de kɛlen don k'o ci ka na ka na bagan ninnu minɛ de ee janibal y'i kan don mutakimu ma ko walahi ko nin min filɛ nin ye ko nin mako foyi tɛ an ka arabu ni maniw la depi o kɛra mutakimu dimina dimi min cɛjuguyara kosɛbɛ kosɛbɛ depi o kɛra janibali bɛ se kuma na a y'a kuma yɛlɛma o yɔrɔ bɛɛ a y'i kanto ko ya an ɲɛmɔgɔ ko n'i y'a ye ne y'a fɔ ko nin mako tɛ an ka arabu maniw la komi mɔgɔ min don a kunkolo man ɲi a hakili dafalen tɛ kosɛbɛ k'o de kama ale y'a kuma fɔ de depi o kɛra funu jiginna dɔɔnin o la depi o kɛra k'a funu jiginna a ko janibali ma ko o labɛn ko yali ko arabukɛ min filɛ nin ye i bɛ ka min mankutu min fɔ nin ye ko yali k'a ni karanga yɔrɔ ka jan kosɛbɛ janibali ko mutakimu ma k'a yɔrɔ man jan k'a bɛ dugu sokɔfɛla la kɔfoloba in yɔrɔ la k'a bɛ yen depi o kɛra mutakimu y'i kanto a ka kɛlɛcɛw ma ko k'u labɛn ko sini sɔgɔma k'u bɛ taa bɛ taa funankɛnin fɛ yen n'o ye arabukɛ in ye k'u bɛ taa a wale ɲuman dɔn k'a y'a min kɛ olu ye min filɛ nin ye ale bɛ taa u bɛ taa ɲininka a y'a kɛ kun min kama u bɛ taa ɲininka o la ko k'u labɛn sini u ka kɛlɛcɛ bɛɛ labɔ u ka jɔn bɛɛ labɔ u ka kɛlɛcɛ farin bɛɛ labɔ u ka fara ɲɔgɔn kan sini sɔgɔma k'u bɛ taa yen nɔ u bɛ taa arabukɛ ɲininka o la aa o kɛra o ko janibali ma k'a ka taa ko ni dugu jɛra ko ko ni dugu jɛra kuma min na k'u bɛ taa u bɛ taa funankɛnin yɔrɔ la depi o kɛra dugu jɛra waati min na ni dugu kun jɛra dɔrɔn mutakimu a ka so kun bɛ boli de ka so kun bɛ so boli kɛ karanga kɔfɛ u kun bɛ bɔ karanga kɔnɔ ka so boli kɛ dugu jɛra min kɛra jɔnw farala ɲɔgɔn kan kɛlɛcɛw farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛlɛcɛ ba kelen bɔ o ni jɔn bɛɛ fɛn o fɛn bɛ se kɛlɛ la mutakimu y'a bɛɛ labɔ ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka waso a bɛ k'a yɛrɛ kɔmatɛri k'a yɛrɛ kan a bɛ k'a yɛrɛ fɔ a bɛ ka to ka dɔnkili da a yɛrɛ la u y'u kunda kɔfolo kɔnɔna kan depi o kɛra janibali y'i kanto a bagan gɛn ɲɔgɔn ma ko an ka boli joona an ka taa ci fɔ seyidina aliyu ye ko kafiri ninnu u jama ka ca cogo min na u kana na taa seyidina aliyu ja tigɛ u kana na taa seyidina ali bɔ a ja kan sabu mutakimu filɛ nin a tɛ siran kɛlɛcɛ min don a ka kɛlɛ ka farin kojugu aa kɛlɛcɛ farinbaw don ale filɛ nin ye masakɛ ni malikulu kudamu ye ale de kun bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ n'o ye u ka karanga wolonfila tigi n'o ye arabu maniw yɛrɛ tigi ye ale kun bɛ siran mutakimu ɲɛ kosɛbɛ o de kama ale y'a denmuso furu mutakimu ma ka sabu kɛ a ka fariya fariya min b'a la a y'a bila ka na fɔ karanga fɔlɔ la walasa k'u mabɔ ɲɔgɔn na bari ale yɛrɛ bɛ siran a ɲɛ kosɛbɛ mɔgɔ min don a ja ka gɛlɛn a bɛ se kɛlɛ la kojugu ani jamaba min bɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ kelen bɛ se o bɛɛ de la tanga ka farin cogoya min na kɛlɛ kɔnɔ depi o kɛra janibalu bɔra a y'a fɔ a tɔw ɲɛna k'a bɛ taa ci fɔ sidina aliyu ye karamallahu wajahu depi o kɛra olu y'a jɛn di janibalu ma ko janibalu olu ka ɲɛmɔgɔ de ni janibalu y'a min fɔ olu b'a t'o la i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ bonya walahi ni maa o maa bɛ yen n'i m'i ka ɲɛmɔgɔ bonya i k'a dɔn k'a fɔ k'e ye maani de ye maani o de bɛ maaba dɔgɔya maani o tɛ maaba dɔn fiyewu n'i y'a ye maa o maa bɛ yen k'a a ka baara ye maaba lagosi ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn kɔrɔfɔ hasidenya ni ɲɛngoya walahi i k'a dɔn k'a fɔ ko maani don n'o tɛ maaba abada o tɛ sɔn ka mɔgɔ lagosi fiyewu ale bi a ni mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen ye de n'i y'a maa o maa yɛrɛ bonyaba o ni ka mɔgɔw lagosi i k'a dɔn k'a fɔ ko maadennin de don maani de don walahi ka la ala ka kuranɛ bonya na depi o kɛra janibalu bɔra a taara fɔ sidina aliyu ye kɔ f'olu da la a teliyala kosɛbɛ a taara fɔ sidina aliyu ye a ko ko sidina aliyu a ko i y'a baara min fɔ ko n y'a kɛ dɛ n taar'i ka ci fɔ kafirikɛ n'o ye mutakimu ye a n'a ka kɛlɛcɛw bɔra a ka kɛlɛcɛw a bɔra dɛ kɛlɛcɛ foyi tɛ karanga kɔnɔ bilen fo n'a kɛra cɛkɔrɔba dɛsɛbaatɔ min bɛ hali n'u man kɛnɛ kosɛbɛ a n'olu bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba dɛsɛbaatɔ ani denmisɛnninw u ni muso olu dɔrɔn de bɛ karanga kɔnɔ sisan n'o tɛ masakɛ a bɔra ani kɛlɛcɛ bɛɛ ani jɔnw yɔrɔ jɔn tɛ kɛlɛ kɛ olu fɛ yen ko mɛ k'a ni jɔnw bɛɛ de bɔra ɲɔgɔn fɛ ko sidina aliyu k'a labɛn ko n'o tɛ ko masakɛ bɛ ka na dɛ masakɛ min don a ka jugu kosɛbɛ sidina ali ko ko janibalu ma k'ale bɛ min ɲini janibalu fɛ k'a ka taa don karanga kɔnɔ a ka karanga da sɔgɔ cɛkɔrɔba fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ se k'a lamaga denmisɛn fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ se k'a lamaga u k'u bɛɛ minɛ k'u siri ni juru ye k'u da u ka karanga da sɔgɔ walasa k'ale ni kafirikɛ in to ɲɔgɔn na karanga kɔfɛ yan walasa u kana se ka boli ka don karanga kɔnɔ cogo min na aa janibali ko k'ale bɛ siran o kelen ɲɛ ko n'ale donna ko ni u taara ale sɔrɔ yen k'u b'ale faga aa seyidina ali ko a ma k'a k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye seyidina ali y'a waaju ni ala ka alikuranɛw ye ni alikuranɛ tiɲɛ ye walahi o de kama ne ko aw ma walahi an ka siri alikuranɛ na foyi tɛ alikuranɛ bɔ foyi tɛ alikuranɛ bɔ bilahi ni maa o maa i da alikuranɛ na fo k'i sa i tɛ ko a la fiyewu fo k'i sa i tɛ ko a la o de la adamadenw an ka siri alikuranɛ na foyi tɛ alikuranɛ bɔ n'o ye kɛmɛli dafalen foyi tɛ alikuranɛ bɔ o de kama seyidina ali ya janibali k'a bilasira donc janibali taara o la ni ka taa fɔ a tɔw ɲɛna donc k'u ka cɛkɔrɔba ninnu u y'u minɛ k'u siri denmisɛnnin minnu bɛ se ka lamaga dɔɔni u y'u bɛɛ siri ni ka karanga da sɔgɔ seyidina ali ko donc k'ale n'a ka ala de bɛ to yan nɔ donc ale n'a ka ala ale sirilen don masaba min na n'o ye masaba min ko dogolen a n'a bangalen masaba min b'o bɛɛ kalama masaba min bɛ n'a bɛ su ko ka dugu jɛ an bɛɛ bɛ sa ka taa masaba min yɔrɔ la seyidina aliyu y'a wakali siri o masaba kelen de la walahi i maa o maa bɛ yen n'i ka ko siri ala la i k'a dɔn k'a fɔ k'ala ala ka kuranɛ bonyana ala b'i dɛmɛ dugukolo kan o de kama ne y'o fɔ karamɔgɔw ɲɛna aw ka siran ala ɲɛ aw ka siran ala ɲɛ walahi a bɛ ka maa o maa ka wari minɛ k'a dun nkalon kan a bɛ ka fa filanw n'a ba filanw a bɛ ka maa o maa nɛgɛn k'a ka wari minɛ k'a dun nkalon kan i k'a dɔn sini lahara jɔ don a b'a fɔɔnɔ jahanama kɔnɔ karamɔgɔ kafiri dangadenw aw kana baara kɛ tiɲɛ kan bilahi n'aw sara bɛ don jahanama kɔnɔ o de kama ne y'o fɔ karamɔgɔ ɲɛna aw ka siran ala ɲɛ maa o maa bɛ yen k'i b'i sigi ka mɔgɔw tɔrɔnpe i fa filanw ni ba filanw walahi maa dɔw taara tunga na tiriki tɔrɔkɔ sɛgɛn nɛnɛ jugu funteni jugu kaso jugu walahi ka si ka baara kɛ ka tilen ka baara kɛ i i t'i faso kɔnɔ fiyewu ka taa baara kɛ tiriki tɔrɔkɔ la karamɔgɔw ma siran ala ɲɛ ka mɔgɔw nɛgɛn hali n'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ tiɲɛ kan mais aw tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan o mɔgɔ joli joli bɛ yen n'olu bɛ ka n wele k'a kuma fɔ n ɲɛna ko karamɔgɔ bɛ k'olu nɛgɛn k'u ka wari minɛ k'a dun nkalon kan i k'a dɔn k'a fɔ ko jurumu valeur sini lahara jɔ don bilahi i tɛ siratu tigɛ abada n'i ma fɔɔnɔ jahanama kɔnɔ o de kama seyidina ali ko ten k'i maa o maa bɛ mɔgɔ tromper k'a fɔ k'i bɛ se na i bɛ se na ka sɔrɔ nkalon don a jurumu valeur kelen don i n'a fɔ i n'i ba bɛ jɛ alikaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonfila ni wolonfila o de kama ne y'o fɔ n ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen o ni n ka abɔnenw bɛɛ lajɛlen walahi o de kama ne bɛ baara kɛ aw ye ne aw ka baarakɛla de ye ne ye sara kɔni tɛ ne ni aw cɛ fiyewu ne tɛ sara minɛ aw la o de kama a kɛra haminanko dɔ de b'i la a kɛra e mago bɛ garisigɛ de la garisigɛ telima ou bien a kɛra papiye ko de ɲagaminen don a dɛsɛn bɛ ka papiye sɔrɔ ou bien a kɛra e ye muso ye dɛsɛn bɛ ka cɛ sɔrɔ ou bien cɛ dɔ bɛ k'i ɲagami de ou bien i dɛsɛn bɛ ka furu de sɔrɔ ou bien i furulen don i dɛsɛn bɛ ka den de sɔrɔ e cɛ ye e bɛ muso dɔ de nɔfɛ ka dɛsɛ muso in i dɛsɛn bɛ ka sɔrɔ ka furu muso in bɛ ka lɛn de k'i la ou bien muso somɔgɔw bɛ k'u ban de ou bien a kɛra e mɔgɔ min ye e bɛ damanda de la i dɛsɛn bɛ ka sanu nafolo sɔrɔ ou bien a kɛra siri de b'i kan dabali de b'i la ou bien a kɛra e donna ko o ko la ko daminɛ ka di laban t'a la bilahi an b'o baara kɛ ni barawutu de n'o ye jinɛ nafolo dalu ye n'o ye masa solomana ka jinɛ nafolo dalu ye kɔfɛ seyidina ali o ni walijinɛ samaraso ye kɛlɛ min kɛ kɔlɔnba kɔnɔ seyidina ali kɛlen ka se sɔrɔ walijinɛ samaraso kan samaraso de bɔra ni ala tɔgɔ ye k'a di seyidina aliyu ma walahi an bɛ baara kɛ ni o barawutu de ye barawutu kɔni o min filɛ nin ye an bɛ sagajigi jɛman de san bamakɔ o ye waa tan ni duuru ye mun bɛ don a kaluwa la waa tan de bɛ di olu ma sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ a baara la a kɛra diɲɛ hami fɛn o fɛn a kɛra bana de b'i la o a kɛra hami fɛn o fɛn i bɛ n wele n ka telefɔni nimɔrɔ la an b'a baara k'i ye sara kɔni tɛ ne ni mɔgɔ cɛ n'a kɛra saga sɔngɔ o ni mun bɛ don kaluwa la o wari kɔni o tɛ ne ta ye donc o wari kɔni ye baarakɛminɛnw de ye i bɛ n wele n ka telefɔni nimɔrɔ la n'i b'a fɛ an ka baara k'i ye n'o ye bɛɛ k'i abɔne insala